Anthu adzuka atakhumudwa pamene a John Nsonthi, mboni imene inabwera kuti izayikire umboni zokhuzana ndi kugwa kwa ndege kwa pa 10 June, anavomera kuti iwowa ananenadi zimenezi zoti ndege inagwa pa 10 June. Koma kwinako ndikumene anthu akhumudwa nako kuti kodi zikukhalanso bwanji? a John Nsonthi akuyankha mafunso motere Thank you so much. Zikomo kwambiri uh, Lieutenant General Nsonthi uh, poyamba mene ananenera chair muja tipepese chifukwa cha uh, kuluza okondeka anu uh, masiku 29 apitawo even kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza kasina um, ndimafuna ndiyambire pamene alekezera a chair pofunsa nkhani ya foni imene mudayankhulana ndi a Nthakomwa uh, pakati pa 8 ndi 9 o'clock ma- ma- ma- madzulo wa pa 10 mwina poyamba mutatithandiza ngati komiti kuti amene anayambira nzake ndi ndani foni imeneyi Uh, Chair and honorable members, I'm not so sure. But let me just say, I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I, I can't verify, but we did talk that particular day. chabwino uh, mu conversation yanu mudayankha kuti you believed uh, kuti the plane has crashed uh, uh, kuti ndege yagwa mlandi chikho kuti ndege yagwa kufika nthawi mumayankhula nayo inali chifukwa cha zifukwa zitatu mwanena zija mwayamba muja kapena munali mutamva penapake munali ndi information yogwirika kuti uh, monga inu ngati General Lieutenant General uh, mwina anzanu kumene munkagwira ntchito kaleko kuti ndipo anali atakuwuzani kuti so certain kuti ndege yataipeza yagwa chifukwa uh, Mr. Nthakomwa adabwera adalongosola ma details zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo uh, ndipo anthu onse eh, mwachisoni atisiya he was so certain ana- anali sure mmene ankalongosolera uh, mwina ndimafuna ndimvere kuchoka kwa inu

ndege yagwa pa 10 when people were searching for it no your honor thank you chair Uh, s- ndifunsabe pomwepo chair mundilola uh, tili tonse uh, ambiri malawi yonse anali ndi chisoni uh, but zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment imene mwanenera komabe papita zaka ziwiri uh, malingana ndi mene anayankhulira a Nthakomwa anali so so sure anandiuza General Nsonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo so i wanted you to clarify mau amenewo ngati mudanena kapena mwina chifukwa cha chisoni sanamvetse so Uh, Chair, uh, Honorable Member, as I told you,

How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him, kuti ndege imene yagwa. 10 hours to now. phew. Thank you, Chair. Uh, pa 2 July uh, akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufunsani mudawauza kuti a pitani olo mukakanditchula adanenanso kuti mudayankhulana nawo and amanenanso kuti zimene amadzanena zija ndikhulupirira mudamvera mwina mudamva akuti mudawauza ndinu kuti a olo mutakanditchula nzoona can you s- mwina mukhoza kuyikapo china chake pa zimenezo Yes, uh, Chair and Honorable Member, when Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, no, no, relax, tell the truth. And then he said, Koma Chief, nikakutchulanitu.

uh, mukakhala mmalo golf, golf club ndi kwina koteroko malo otero amene anatchulira uh, ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa akuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi zambiri zimene anadzanena muno zija eh, amazinena pena paliponse amazidziwa M- in your circle mukakhalapo uh, how true is that kuti amanenanena zimene zija umu evidence imene mudapatsa inu ija Kwa- conversation ya inuyo ndi iwowo amanena amauza anthu for example golf club adatchula malo angapo were you party to that kind of circle and discussion Uh, Chair and honorable members, um, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold.

Uh, zikomo kwambiri honorable chairperson inenso ndijoine anzanga kuti pepani kwambiri lieutenant general Nsonthi retired chifukwa choluza mayi pepani ndipepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwereza nkhani imene ayiyamba kale Dedza Kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni nkhani yayikulu bwana nsonthi imene mwayitanidwira nchifukwa cha evidence ya bambo Nthakomwa ndiye timafuna timve mosakayikira kulina kulikonse kuti inu mukachoka tisakhalenso ndi mafunso kuti "Ah, bwe- mwina amatanthauza chakuti mwachindunji bwana nsonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr Nthakomwa zonena kuti inu mudawauza kuti ngo, ah, ngozi yachitika yadziwika kale matupinso apezeka kale zimene adanena a Nthakomwa kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho Uh, Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji but I was basing on my own instinct that ndege imene yagwa whether we mentioned kuti kamitengo whatever could have been part of the conversation but I didn't have any evidence thank you chair zikomo kwambiri funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwereza koma ndikufuna ndimvetse tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani ndipo zavomerezedwa kale kuti munayimbira adakuwuzani kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zakuti zonena kuti inu munandiuza adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nziti ja adanena zimene mudamvera adakuuzani
Um, Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead.

picked just a highlight kuti napanga ngozi but there was more to it we discussed about uh, anakhala bwanji corrected me kuti aimere alipo etc etc so that's how it was that day pa 3 zikomo cheya omaliza ndi pempho kuti mmene atiuzira uh, bwana Msonthi a Nthakomwa adakumbutsidwa kangapo kunena kuti mudalu- mu- munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona nde ndikupemphani cheya komanso kuti tione kunena kuti kodi a Nthakomwa tipanga bwanji monga mwa malamulo zikomo kwambiri che
dowa ya um, zikomo kwambiri chair uh, potipatsa mpata ife anthu aku Kasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu poyambirira ndiwajoyine anzanga kukupepesani uh, General Msonthi uh, chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu uh, ndili ndi mafunso ochepa chabe poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti um, ndinu lieutenant general amene ndi wotchuka kwambiri muno mmalawi ndimangofuna ndidziwe kuti uh, kodi ku army uh, kumene mmagwira ntchito munapanga retire liti
Uh, thank you, Chair. I retired in 2014. chabwino um, anzanga afunsa kale pa nkhani yokhudzana ndi a moses nthakomwa komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti a moses nthakomwa atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona munakumana nawonso nkuwapanga confront uh, kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku komiti kukafotokoza version yoti ne si zimene ndinafotokoza Uh, thank you, Chair. Well,

um, mmene a moses nthakomwa anabwera kuno mafotokozedwe awo amafotokoza ndithu mokakamira kunena kuti inuyo uh, ndi amene muna- munawauza kufotokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo matu, anthu onse amwalira inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani uh, a moses nthakomwa

Um, mukufotokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down um, munafotokoza kuti uh, mmaona kuti kunali nyengo yosakhala bwino uh, komanso mafotokoza kuti uh, nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours um, ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindinamvetsetse bwinobwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imeneyi inali itagwa ndi chani

uh, Somba Tondwe, then we go to Deta Mayana. Thank you so much, Chair. Um, ineso mundilole uh, Lieutenant General nditengere mwayi kukupepesani for the loss of your wife. Uh, we pray that uh, mzimu wawo uziusa mumtendere. Uh, ndimaona mmene zikumvekeramu nde ndimayeseranso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes i think munadusa mu nyengo zowawa uh, pambuyo pake uh, panazabwera pa mbuyo pakudusa nye- nyengo zowawa zimenezi zimapezekanso kuti anthu akuyimbirani mafoni ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera which is quite unfortunate kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana ndipo ndimaona ngati pophatikizanso kuti kumbali inayo you had a loss the same day i think ndikupepeseni sizinachite bwino komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji kuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo
Uh, thank you, Chair. Honorable Member, I mean, it was on the same day that zitachitika zimenezi. But 3 July, that a lot of people actually

um, kumbali yanu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofanana nako ngati amenewo Uh, sorry, Chair. O- Ofanana ndi, to what? Can you be more specific? Sorry, I missed ngati the kuti question. mmene amayimbe sinanga anthu a Nthakomwa atadzaiuza komiti ino mwatiuza kuti anthu amawaukha ngati akuwaopseza kuti bwanji ukuwapachika abwana nde ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mumamuuziranji mwina nthakomwa okay. kapena ufuna clarification
Uh, through you, Chair, no, I didn't get any threats of that, no. Uh, mwina not just threats koma ma concerns chabe anthu amakuyimbirani kupatulapo kuopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amenewo mafoni ngati amenewo munalandirapo
Uh, through you chair my phones amene ndimalandira ndi ondipanga wish all the best when i come to this committee no threats whatsoever nothing okay chair ndimafuna kuti tingoona kuti anthu ena aja amayimbira major uh, lieutenant general after um, uh, a Nthakomwa atazanena uh, people that were concerned uh, ndimafunanso ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi zimene zinakupangitsani kuti muganizire kuti ndege iyi ikhoza kukhala kuti yagwa zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mumangopenekera ndimafuna ndidziwe kuti a moses nthakomwa mmene mumawauza kuti ndege imeneyi ah, yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo Um, chair. I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But uh, the last one, makamaka za nthawi. I remember mentioning that kuti nthawi, you know, until now it can't just be up in the air it must be down thank you chair mwina kuti komiti ingodziwa nchifukwa chani zifukwa zitatu zimenezi simunafotokozere As I said earlier on, Mr. Chair, hon- hon- Honourable Member,

pepani chair mundikangatifunsa uh, pomwe pomwepo uh, munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti should uh, chofunika kwambiri bwanji kuti muyesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa mumaona kuti nchofunikira bwanji kwa iwowo mmene mukuneneramo

ndimafunabe ndingopereka concern koma that is my pe- personal concern of course not uh, like blaming you kuti mwina pa chikhalidwe chathu uh, pakachitika imfa yokuti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mosamalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke koma zikuoneka kuti uh, lieutenant general amayesetsa kuti munthu uja ngakhale anali close kwa late vice president akhulupirire kuti a vice president amwalira uh, uh, mwina that may just be my opinion koma mwina njira yabwino in- nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyowaika pang'ono pang'ono kuwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhala ngati kuwakakamiza kuti akhulupirire komabe ndipite patsogolo chair with your indulgence ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi a nthakomwa uh, ndi wa nthawi yatali bwanji major general i mean lieutenant general

ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity uh, kukhulupirika kwake ndi munthu oti uh, akhoza kupanga zinthu zokayikisa ngati mu- kukhala wamabodza mmene mukumudziwira mmene mwakhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika

now
zikomo kwambiri so ndimafuna ndingowerenga uh, lipoti imene anatipatsa a nthakomwa of course ili mchizungu koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene ana actually sindikhupa poti ilibe mapeji koma its last page ya lipoti yawo akunena kuti um, ndingoyambira pamwamba pepani chair akuti olemekezeka a chairperson ndi mamembala onse a komitiyi uh, pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport ndipo mai gloria kamtukule ndi amene anakandisiya amene anali deputy guard commander ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira foni kuchokera kwa Major General uh, John Msonthi Junior retired amene muli inuyo ndipo nditalandira foni ja nditayiyankha a Msonthi ananena kuti moze pepani for the loss of your friend kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu ndipo a Nthakomwa anafunsa uh, kuti mukutanthauza chani inuyo a john msonthi um, uh, chifukwa chokuti ndikufunsa chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke iwo amakuwuzani inuyo ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka uh, kalekale sometime earlier mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale m- nthawi ya mbuyoyi ndipo iwo adafunsa kuti uh, he then went to describe why okay ndipo adafunsa kuti kwenikweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale ndipo iwo anapanga allege kuti inuyo munawayankha kuti

That is to say, the, the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah.
ndithokoze chair fotokozani mu chichewanso chichewa chomveka bwino mmene ndamvera ine chikunena kuti a john msonthi pafoni paja anawuza a Moses Nthakomwa kunena kuti ndegeyi yapezeka kale uh, uh, sometime later ngati kuti cha mbuyomu ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pansi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri He, uh, ndipo anaonjezera anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo amene anafa pa ngoziyo analili ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni uh, nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kuwazunguza mutu kuti "Ah, a Msonthi aja ngakhale akunena zoona koma amakayikira chifukwa Zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa ah, ah, amene anatulutsa kalata ah, s- ah, secretary to the ah, president madzulo akenso cha usiku a president anadzayankhula ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani kwa ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene linali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawauza pa foni ija ndi zomwe akuuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zotinso yaenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamvano ngati im- ah, ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira pa nthawi imeneyi ndi pamene ino yo anayamba kukhulupirira kuti ah, ndimakayikira uh, lieutenant general john msonthi junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezekera ndege zikufanana pamenepo mpamene anayamba kukhulupirira nino ndiye ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti munkanena izizi mu- it's like you are disowning kuti simunanene eti mwanjira ina chifukwa okay.
Do, do I go ahead? yes please Okay. Uh, Chair, Honorable Member, we're just going in circles at up. Because um, I've told you zapa 10 tikuchezerana kukambirana kuti chachitika ndi chani. Now the next day ev- the whole Malawi we now know kuti ndege ija yagwa ayipeza anthu and the whole malawi pa 10 pa the whole day technical people amathawa ujeni ndani kuti ndege ili kuti ndege ili kuti so to answer you honorable a- a- are you suggesting kuti ineyo john msonthi ndinali ndi information imeneyi pa 10 kudziwa kuti ndege yagwa motere kenaka i just choose moses hello moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole malawi didn't know malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mmawa anthu amapanga search aja atopa uko oh ndege ija aipeza panga makodo now that's what happened the truth now not these are za ma theories uh -uh. fact of the matter was found on the 11th so izizi zoti zinetu zinatere i don't know what to comment on this
Pe- pepani chair ndi- ndimafuna ndingokonza kuti si ifeyo ine ndikupatsani zomwe anadzatiuza a msonthi kuti ngati komiti tipindule chifukwa choti sitifuna kuti ndikukakamizeni kuti munanena pamene simunanene komanso sitifuna kuti tingonena kuti zomwe ananena a msonthi amene ndi a nthakomwa uh, anangozilota ndiye kono nakufunsani funso lonena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare that's why so ndinakufunsani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine chinandipangitsa kuti ndinene zinali zifukwa izi ndinakufunsani kuti munawauza iwowo ndiye mwati simunawauze nde iwo aja anadzatiuza komiti ino zifukwa zomwe munawauza ndiye ndafunsanso mongolumikiza chair kuti anthu awawa akunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imeneyi zomwe zachitika kumbali ina kuli kukhoti chebwe ziti kuti mwina anthu awaopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichitikire nthawi imeneyi kuti mwina asintha koma ndi mboni eti koma ndikunena zomwe zimatha kuchitika ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke chifukwa choti mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munawauza ndinu pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunawauze nkono nimafunsanso kuti bwanji tsiku limenelo simunawauze mfundo zimenezizi mmawauza mfundo zina nkumakhala ngati mukuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndegedi yagwa Chair, I rest my case.
nkhani iyo tisayikakamize kwambiri chifukwa eni ake akana mwanimvesesa eti akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ifeyo ndikubweretsa ripoti ya uh, a Moses Nthakomwa imene tawerenga eh zimene iwo anatani ananena iwowo akutani akukana chimene ine ndikanafuna chakuti iwowo atipase ma whatsapp conversation atiwonese ma whatsapp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa uh, whatsapp conversation ya a Nthakomwa ikusiyana ndi whatsapp conversation ya iwowa muone bwinobwino ma whatsapp conversation akusiyana eh? Z- za pepa Mose palibepo mu chani mu whatsapp conversation yeah, ndi, ndi, ndi imene Nthakomwa anapereka Nthakomwa angonena kuti Mose pepa for the loss of your friend eh? mwanimvesesa and it ends there ndiye timafuna detail yeniyeni eh, exact word by word mutatipasa inuyo i think it can maybe close the matter uh, i don't know koma- mwina yes yes um, point of order I, i hope mndipasa mpata wina kuti ndiwapange engage koma ndikungokumbukira kuti titafusa Nthakomwa because that's the same that's the same evidence ndinapanga demand kwa a Nthakomwa about conversation imeneyi ya madzulo 8 o'clock or so ndiye a Nthakomwa ananena kuti inali chani foni ndiye ehe ndiye ndiyeno um, ndipaja papo tinanena kuti ngati nkutheka tikatenge call log koma awawa chifukwa choti avomera kuti foniyo inata inayimbidwa ndiyeno uh, zofunanso call logizo si kwa ineyo sindingazifune that is out koma inu mukadakana kuti simunayimbe foniyo ndiye tikadanena kuti tikayang'ane call log ija komano ndangofuna ndiunikire pamenepo kuti a Nthakomwa ananena kuti inali phone call zimene bwanawaso akunena so zikukhala ngati phone callyo aliyense akuyipanga lipoti mmene anayimvetsera zimene chifukwa choti palibe recording um, zikhala zovuta kupita kwinako thank you nangofuna kuunika pamenepo Chair yeah. thanks uh, thanks uh, that's very clear so aliyense akupanga ripoti mosiyana zimene anamva yeah
yeah Okay. Yeah. Okay. Um, uh, thank you very much uh, chair choyamba ineso ndi so nde tisabwerereso mbuyo yeah. because akukana mandimvetsetse tik- tikoza kumabwerera pambuyo nkhani panopo is to prove kuti ananenadi zimene zozo kapena eh, from the horse's mouth munthu akutani akukana ndi mafunso athu akhale kumene tifuna tiwonjezere kapena tireinforce koma tisangobwereza mfundo yomwe yomweyo Eh.
ayi zikomo kwambiri cheya Eh, choyamba nanenso ndimafuna kuti monga anzanga anena Ndikupepeseni Lieutenant General Nsonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha uh, losi imeneyi. Ineyo ndine Savel Kafwafwa kuimira anthu aku Dedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi uh, General ndi mmene mumafotokozera ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyomu kwa zaka 14 uh, masatifiketi ndikadali nawobe ndine clinical officer kuti tidangolowera ku chipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangoti "Ah, amenewa ndi malungo um, tampasani mankhwala a malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi um, ndiye panopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayi ayi ayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati tili pali tizilombo ta malungo ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga mfundo iyo iyo iyo kuti pophatikiza zimenezi um, zikutha kutiunikira china chake zimene pachingereza amati analytical skills ndiye ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu ku- kutha kuunikira choncho ndiye mukuoneka kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa, pa maphunziro anu ndiye ndangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapangapo sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu you have uh, very good analytical skills ndiye poyamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji

That's what went through my mind. Ndege singakhale m'mwamba imayenera kupanga land 10 o'clock in the morning. All this time usiku uno no news. People tried their best kudzera uku kudzera uku. There were a lot of talk but ndege sikupezeka. so i concluded deducted kuti ndege yagwa so your question about what i've done in the military my training it was all part of that kuti apa let's call a spade a spade thank you chair
ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti zinthu zikamaoneka chonchi zitha kutanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti ndiye ndiyamikire kwambiri um, chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Nthakomwa uh, kuti anali okhudzidwa kwambiri uh, and mu Chingerezi munanena kuti he wasn't himself and uh, munanena kuti he was very emotional uh, podziwa ndi mmene analili um, close ndi uh, uh, the late uh, vice uh, president um, chair ndangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa lipoti lina limene tinalandira uh, i think kanali dr squese anatifotokozerapo kunena kuti A Nthakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport ku Chileka akuti analira ali mu ndegemo ndiyeno mpaka nakuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani pepani this is a commercial flight mwina ngati nkutheka khalani chete Um, ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafunsidwa inu munanena kuti- mwafotokoza kunena kuti uh, mukuwadziwa kuti a Nthakomwa um, is very emotional Muna- munanena zimenezo ndiye uh, chair ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional ataya m- mzawo wa- wokondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika so uh, ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati komiti zoti tipange prove um, choyamba nchoti tipange prove kuti Uh, monga mmene a Lilongwe Mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa woonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo woonjezera kuti ngozi uh, ndege yapezeka ndiponso matupiso apezeka chifukwa ndege inagunda mtengo pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta nati ndibwerere chair pang'ono ndisanamalize kumene ndiku- ndikupitisa nkhani kunena kuti Aliyese amene amadziwa ma pilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours kusonyeza kuti by 1 o'clock inayenera kuti fuel watha so tikamayang'ana ma steps amenewo uh, zimene so mboni zina zinanena mbuyomu uh, kwa munthu wina umadziwa kuti ngati siili mmwamba ili pansi uh, zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude koma nafuna kunena kuti um, iwo abwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo ineyo ndi ndikutsalira ndi zinthu ziwiri either um, munthu ama akufuna kunena chinthu choti si chachilungamo mwadaladala zimene komiti ino timalumbiritsa anthu koma ndikufunanso ndinene uh, sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu zoti ndikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndidziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani ndikuthokozeni chifukwa chake ndimaona kuti ngati munapangapo psychology kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chofuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict imene timaitcha prediction kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked so that one ndithu ndi zolondola nchifukwa chake ndimafuna nditadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji koma kumapeto kwake so Mr Chairman funso lanu kwa a Msonthi ndiloti chani uh, funso langa ndimangofuna kuunikira uh, nyumba ino kunena kuti um, pambali ponena kuti ma statement a anthu awiriwa akusiyana pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized post traumatic amnesia zimenezo munthu akakhala kuti wakhudzidwa kwambiri nthawi zina zina amayiwala ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza koma ndikufuna kunena kuti izozo si- sitili mchipatala muno komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinazo zimafunika kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani uh, za, za psychology ya munthu koma pamapeto pake uh, nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika ndipo mwina tidzaona kuti kodi pa- pakati pa mastatement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina ndi kusokoneza kamvekedwe ka mu- ka zinthu imene amayitcha kuti dissociative amnesia so izo nzakuchipatala sindifuna kuti pano komiti ino itithandize tisandutse chipatala koma ndinafuna kunena kuti chair uh, chimene chocho ndi, ndi ndichitchule uh, chifukwa choti ma statementwa akusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola chimodzi ncholondola china ndi cholakwika kwa inu achitetezo mayi nangofuna ndiunikire pamenepo ndikuona kuti jeno um, munayesetsa mbali yanu uh, ndi kumuzindikira nzanu komanso ndi maumboni ena amene tinaona basi ndiyimire pompo yomaliza inali komenti chair zikomo ndathokoza kwambiri comment comment ndathokoza kwambiri um, status ya anthu akomwe anabwera ali soba amayankhula pa ali soba mwandimvesesa eti tisabwese nkhani ma emotion chani chani ayi nkhani tiunike apapa ma, ma, ma testimony amene abwera apapa imene inalembedwa ndi imene iwo akunena apa Tiune- ndi- ndi- ndi pamene pali nkhani koma za t- cheni emotional state or psychotherapy chani chani ayi, izozo ndi nkhani ina Eh, mwandimvesa eti eh zikomo kwambiri uh, chair inenso uh, uh, mmene nanena muja ndine gilbert konyongwa kuyimira anthu aku mulanje north koma ndijoinenso azinzanga kupereka ma condolences uh, pakumwalira kwa akazi anu pa nthawi imenenso nkhani zimakhala ngatinso zikuzungulira pepani kwambiri um, ine mafunso anga si ambiri ndingofuna ku kuunikapo kunena kuti uh, ndi mmene nkhani imayankhulira uh, mmene ndicho mmene mukutchulira moze ndi mmene soveji amabweresa zikuonekabe kuti Pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think eh, there is no dispute kuti munampepesa kuti pepani pepa Moze. Komanso um, palinso china chonena kuti munakambiranaponso zonena kuti um, mmene mmaonera uh, from your view kuti uh, kuti uh, ndege inachita ngozi then ndimafuna kufunsa kuti um, in your experience almost eh, ngakhale ma, ma chances amakhala ang'ono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka ndi choncho i think we can agree on that one kuti zimapezeka of course ma chances koma zimapezeka kuti ndege itha kugwa anthu ena ndikupulumuka ndiye posogoza mmaonera kuti pepa, pepa moze uh, waluza nzako don't you think kuti he was justified to think kunena kuti mmaziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira

But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyama. Thank you, Chair.
Yeah. Then manena kuti uh, considering kuti simunapereke option yonena kuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege asowa Um, I think um, um, General um, uh, uh, Dr. Phiri, I think anatha atayamba kuni- kuiza kuti ndege yagwa, I think at that time. Koma panalibe amene amanena za mmene um, the outcome ya crash imeneyo kuti kodi kuli ma survivors kapena ayi ndiye funso limene ndimafunsa nkunena kuti ah, nthakomwa anabwera kuno nkumanena kuti ah, ndi mmene analankhulira ah, ah, ah, lieutenant general a msonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndegeyi yagwa ndipo anthu amwalira ndiye ndimanena kuti pochosapo possibility ya ma survivors don't you think uh, nchifukwa chake anthu akumwa anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira
Uh, thank you, Chair. Honorable Member, if you also remember in, in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to come, it occurred maybe by my survivor.

I'm sure SKC is one of them. Strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, um, nkhani yanu sikusintha chimene chatibweresa lero mu nyumba muno ndi chakuti inuyo munazi akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pa 10 osati kuti ndege yagwa ali samadziwa amene amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yatani kodi yagwa mwandimvesesa eh, koma inuyo anakupangani consult kuti ndikupita akundiyitana a inquiry mwaona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pa 10 amakuuzani umboni kuti muzanene kuti ndege yagwa pa 10 pamene ifeyo chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali chokuti ndege inapezeka pa 10 nde sindikuziwa kuti conversation yake mumakambirana ya mtundu wanji now we don't know whom to believe whether it is you or a nthakomwa chifukwa inuyo mukukana mwandimvesesa eh, nde eh, we can go backwards and forwards koma asanabwere kuno anakufunsani inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pa 10 inu mukuti zimenezo simunakambe correction chair eh. moses told me uh -huh. akundiyitana ku inquiry

uh, north yeah so nkhani ndikuvomerezatu akuluakulu kuti awowo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena o tinene kuti tiyese kupanga challenge challenge iwo sasintha statement yawo nditiyo ndi imeneyoyo so i open the floor kuti mwina timalizise nkhani dedza kasina

in your i was quoting your own statement the first one was nkhani ya description ya amene timawerenga ama- a- a- nakufunsani kumayambiriro kuja munayankha zimenezo kangapo komanso adafunsa a zomba thondwe the statement anakuwerengerani amene anakamba a nthakomwa nkhani yokhudzana kuti ndege inamenya mtengo zinatani zinatani uh,

that's the thing that i said ah, moze mangonenatu point yoti ndege yagwa zinazo zoti nakambirana zina simunanene that's, that was my point
Um, there's another thing, yeah. Uh,

Uh, two, two, two questions. Uh, uh, one, before I ask you the last one, uh, mafoni amene malandira or anthu amene amapanga as I want to build on from what Zomba Thondwe asked kuti mwina malandira mafoni anthu kufunsani about the Mr. Nthakomwa's uh, uh, testimony amene anabweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony imene you are testifying this, this evening A- anthu ambiri amene amakhala concerned on my part they didn't know kuti ine ndi moze tinankhula chani all they picked up was moze kunena kuti a Nsonthi akuti ndege inagwa pa 10 andiuza izi ndi izi so everybody was saying ah ah, a Nsonthi ndekuti okha amadziwa pa 10po yet ndege inagwa pa 11 so me i wasn't concerned because i knew kuti ndi Moze we didn't talk about zinthu zina is what i've just told you and ndege inagwa pa 11 not pa 10 yeah, Yeah, so ina- that's why i said i'll clear it inagwa pa 10 inapezeka mm, sorry inagwa pa inagwa pa 11

kuti mmene mabwera kunoko mwina chakupangani kuti musinthe mwina chimene mukadanena nthawi ina koma chifukwa ena akuyankhulani ndi zina zoterozo mwina chasintha have you has your testimony been influenced by external factors No, Chair, nothing.
Okay, very lastly, uh, you are a lieutenant general. You were the deputy commander responsible for operations. Knowing men in service

Yes, Mwanza. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Um, pamene amakambirana ndi um, Moses Nthakomwa uh, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene um, was part of the conversation now imeneyo a Nthakomwa anayikamba komano ndimafuna ndingofunsa ngatinso anakamba nkhani ya uh, mmene matupi analili because a Moses Nthakomwa anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa anthu kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za mabodies mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene um, lieutenant general anawafotokozera so ndimangofuna ndingofunsa kuti kodi pa- munakambako pa nkhani ya the bodies uh, not necessarily uh, kuti munauza kuti ma bodies ali chonchi koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo was there any conversation surrounding ma bodies mmene alili Uh, thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was kuti ndege yagwa and we should prepare for the worst, for tragic outcome. Zoti za mabodi za chani, we had no idea. This was pateni usiku, so no idea kuti zinthu zili bwanji. Thank you.
Um, thank you very much. Uh, last one chair pambali pa uh, kuti a Nthakomwa anakamba nkhani yokuti phiko lamenya mtengo um, um, anazakambanso kuti general anapitiriza kunena kuti inachita slide inapanga slide uh, mu umboni wawo anakamba choncho kapena kuti mwinanso mu- muzokambiranamo akhoza kukhala kuti iwo adachita piki nkhani imeneyi pa mwina ka- mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati mmene anachitira piki nkhani ya, ya mtengo um, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imeneyo mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kuwafotokozera kwanu kuti mwina akhoza kukhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ya ndege
Uh, thank you, Chair and Honorable Member. Uh, let me ndibwerezenso pa 10 I had no idea kuti ndege inagwa bwanji inatani my conclusion kuti ndege yagwa zoti ndipange ma technical details 80 meters utere uko Eh, ndi- nditenga kuti 80 meters imeneyo ndili kunyumba maka kuno ku lilongwe kuli search party ku mzuzu uko now i'm giving him details oh and 80 meters hey, ah, i don't know thank you Uh, thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me.
Zomba Central, Zomba City. eh?
Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Kuyambirira Lieutenant General Sonti, nanenso ndiajoyina anzanga pokupepesani ifo chotaya madam pepani kwambiri komanso tikuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period komabe mwa- mwachiona cha nzeru kuti mubwerenso muzacheze nafe tathokoza kwambiri uh, lieutenant general ndimafunabe tingokamba ziwiri zitatu zokhudzana ndi inu yokhala a high ranking officer former high ranking officer ku military lieutenant general munthu wamkulu kwambiri ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka anthu akati John Msonthi wa ku army amati eh John Msonthi ndinotchuka so do you think kuti zimene mumanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence

uh, look up to me, they trust me. But this particular case, incident hii ya Bateni, no, no, no. E, ndimafuna ndiziwe kuti zimenezo mmaziwa kuti munthu akakhala otchuka ngati mmene mulili ino chiyonse chimene mwayankhula chimene mwachita anthu amachitenga kuti eh, ichi- ichi- ichi ndi chenicheni that we are together there ndimafunanso ndipite pa sentesi ija ndinanena ija imene mwayika mu ripoti mwanu sindikukamba za nthakoma koma ripoti yanuyi imene mwalembanso ndiwerenganso is a terrible tragedy that shon and his sister have lost both their parents imeneyo ndi prominence yanu don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth

in totality mm -hmm. are you disowning anything from this because mwapereka presentation ndi inuyo yes yes as it stands yes kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty mm -hmm. kapena kuyankhula with high possibility mm -hmm. those two you agree lieutenant general kuti nizosiyana mm -hmm. so this sentence can you say kuti mayankhula kuti with high possibility

madam chilimanso anali momo so now i'm conversing with my friend kuti it's a terrible tragedy losing both parents so he is correcting me now kuti yayi mary wasn't in it so if you just take that sentence alone it, it doesn't give enough evidence yonena kuti i knew everything kuti yagwadi ndega mary anali momo aa uh -uh.

chimene mmaziwa inuyo chakuti ndege yagwa right yes ndipo kumalo amene yagwera simmadziwa eh? no chair i didn't know funa ndikufunse kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation yanu imachokera kuti Ah, m- maybe nakhapsangah I should have said ndimadziwa kuti yagwera kuChikangawa, but not the exact location. Oh, mu- munali certain kuti nako kuchikangawa there was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake
I, I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And uh, looking at the, the situation mmene inakhalira, my personal conclusion kuti ndi kuChikangawa mmenemo.
Mm, so ma possibilities koma analipo ena kuti ikanatha panga crash land kwina kwake that's possible kuli madzi kuli chani kuli zambiri Yeah. could have been lots of things yes okay ndafuna ndi- nkhani ya mitengo iyi ili imene imandidabwisa kuti nkhani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanatha ku- kugwera mu Lake Malawi ikanatha kupanga crash land mu field mwina mwake so conversation ya mitengo iyi ndi inuyo ndiye anangoma imandidabwisa kuti you were so firm ndikumakamba nkhani ya, ya, ya nkhalango pamene ma options anali ambirimbiri so i just wanted us to uh, tipange close nkhani imeneyi uh, i think umboni wanu unali ofunikira kwambiri pomwe komiti inakuitanani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene timamaliza leronso kulinso twist nde kuli secretary timalize report yawo inali nkhani yovuta eh kuve kuti phase 1 ikhale complete nde ife tithokoze kuti mwatipasa umboni wanu and um, mabwera you've explained under very difficult circumstances and we appreciate kuti mwabwera you- to face us in, in, this, in this very difficult period for you um, uh, ti- timalizeni Ti- we go backwards Ti- tiwapase mpata nawo akapume muli ndi mawu omaliza kuti mukutha kuyankhula

Lieutenant General eh, John Msonthi enafe timangokumvani eh, lero takuonani tacheza nanu anthunso pa Malawi nso pamakina akuonani eh, so eh, s- si chinthu chophweka kuti ta- tacheza- ta- lero tacheza nanu komanso mwatu- mwatiuza mbali yanu ya nkhani imeneyi ndikhulupirira kuti eh, mayankho ena ndi ena ayankhidwa so kufunirani zabwino zonse e, ambuye ambuye akhale nanu eh, pa nthawi yovuta ngati imeneyi zikomo kwambiri Thank you, Chair.
Thank you.